Ọ ava m ji chi ọzọ na year 1964 ava ndị ọgbọ m n'obodo m nwere maka ị ga-echi ọzọ ọgbọ gị rilizi ya wee kpọsị ọgbọ gị ndị obodo niile abịazi ma m duru ma anyị n'okpuru nọmba anyị dị m afọ ahụ maka na abịaba bụ ọgbọ gị na ị ga-echi ọzọ mba ụwa mgbe ahụ i chiri ọzọ i chiri ọzọ na year 1964 mụnwa chiri ọzọ na year 1964 April 14th 1964 so ive e ji akpọ m Maazị Alasa bụ na ndị ọgbọ gị bịa mbọsị abịa ị na-echi ọzọ ahụ ị ga-egolu m ọjị ị ga-egolu be mmanya ị ga-egolu be mmanya ọcha ị ga-egolu be biya ị ga-egolu be mmanya ọkụ hot ị ga-ebu ihe esili be nri ọ wụ na mụ sili be nri nnukwu mbọsị ya bụ sisieli be nri va lijusie avọ mmanya avọ a ṅụjusie mmanya avọ wee tizie m wee bute wa sị m na echichi m wụzi Maazị Alasa
Alasa bụ bụ na ee nya bụ na Alasa abụrọ ava nne gị na nna gị gụrụ gị ava ọzọ Mm.
ngwa kedu nke bụ ava nke gịnwa nne gị na nna gị gụrụ gị afa nne m na nna m gụrụ ọba na-eche

na ọba bụ ma ji vụ ụnọ enu four decking five decking kịta na onye chiri ọzọ emesigo ive niile a na-eme n'ụwa na mgbe ochie a mụrụ anyị so nna nna m onye mụtara nna m bụ my grandfather o mere ọba emesizielie nna m wee akpata ego wee meelie ọba mesizielie ọba ahụ a wa mụọ m ọ wa sị m to ọ wa sị ụwa niile Ọka na ọba na-echie nka ọ wa gụọ m na ọba na-echekere nyanwa Okoye mụtara Nnameka nka oke ive a bụ o mepụrụ nne ya na ọ ngozi ka ị bụrụ ngozi ka ọ bụrụ ee Ọmụmụ gị bụ ngozi ọ- ọ- ụgwọ ụgwọ ọ kwụrụ nna m meelie ọba ya bụ ọba a na-eche ọba na-eche ana m ahụ anụ ahụ ahụ rinne ana m anụ ya a na-akpọ ya ọba eche amarọ m ive ọba na-eche ọba na-eche mkpa ya dakpolu afa n'isi Mm, eziokwu eziokwu so eh, chief ọba na-eche nnaemeka alasa eh, nnọọ n'ije ị bịara na eri house taa Mm, anyị anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ovu okwu anyị na-anụ mgbe niile mgbe niile na-eche kedu ive okwu a pụtara okwu igbo a na-anụ ka a na-ekwu ọfọ na ogu mmadụ na-ekwu okwu ọ sị na ya ji onye ọfọ na ya ji ọfọ na ogu kedu ife ọ pụtara
Ive ọfọ ọfọ na ogu pụtara n'ala Igbo ọ bụrụ na mmadụ personally na-emegbu gị emegbu ka ọ bụ obodo na-emegbu gị emegbu ka onye na-ebo gị na i zuru ori ka onye na-ebo gị ajọ ebubo n'obodo ị sị chukwu kele mmadụ chukwu oke abịama n'ijikwa ọvọ na ogu o si because na ọvọ na ogu ka ide mmiri ji awa ala na ide mmiri na mmiri zosie ọ na-adị ide mmiri n'ala n'ọfọ ka ide mmiri ji ana awa na-egbuzi o- onunu onunu na onunu onunu onunu n'ala ụwa na-aga o nwere ezi akwa alịa iche ya bụ ive gbasara ọvọ na ogu ndị Igbo ji ekwu okwu
ma e na-ekwu ya na-asị ọvọ na ogu nya bụ na ọ dị ịbọ ọ dị ịbọ ovu bụ ọvọ Ọzọ bụ ogu.
nwoke ogu bụ nwaanyị ọvọ bụ nwoke Ee, na ndị gboo ahụ mụrụ anyị na-agwa anyị si anyị na ọvọ ya ka o kpegbuo nya ma olie ibu ya na ọ bụrụ na i jide ọfọ mmadụ wee na-ebo gị ife ị na-emerọ ọ bụrụ na ị- na i merọ ife ahụ na ọvọ i ji ya bụ na ọvọ kpegbuo nya ma olie ibu ya ọvọ kpegbuo nya kpegbuo nya ma olie ibu ya anụrọ m nke ahụ mbụ kedu ihe ọ pụtara ife ọ pụtara bụ i- inu ife ndị gboo ji ekwu okwu which is na ọvọ siri ike n'ụwa a nọ nwa ya bụ mmadụ emeviona mmadụ emena ife ọjọọ na onye na-eme omenala ụdị a na-eme omenala na anyị na-eji ọfọ anyị na-emegburọ nwoke emegbu anyị na-emegburọ nwaanyị anyị esiri anyị elirọkwu nri nwaanyị nọ n'oge ya esi na mgbe ahụ a mụrụ anyị na obu anyị dị amụ anyị na nwaanyị na-anọrọ mma a na-esiri nna anyị ite ma onye batara n'obi ya bụ ntị lọsịa ọnọdụ ya ọ batawazie n'ọnọdụ ahụ o kutezie mmiri onye dị ọnwụ onye na-ejiri ọfọ lie nye ọtụ ya ụdị okele nke ahụ ọzọ ọfọ kpegbuo nyam ọfọ kpegbuo nyam jide ọfọ oli ibu ya
Mbọ ndị be anyị na-ege ntị unu anụwo nke a, ọkwa izi ka m na-anụ nke ọfọ kpogbu- ọfọ kpegbuo nya onyam olibu ya oli nya na onye ji ọfọ obodo wee na-eme ihe ọjọọ ka ọ bụ mmadụ eh, na-eme ihe ọjọọ ka ndị mitin ka ndị grup ọbụla na-eme ihe ọjọọ ọ ihe ọ ya atụrụba n'enugwu na ọ- na nya jikwa ọfọ ịma na a na-asị na nwoke ji ọfọ na nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ maala onye ji ya Oriental Brothers nwoke sị na ya ji ọfọ Eh, nwaanyị sị na ya ji ọfọ eh. onye ji ọfọ mana ọfọ maala onye ji ya Nwaanyị- ọsụsụ ọfọ maala onye ji ya Mm. na okpegbu onyam na ndị na-ebo ya ebubo ọ na-emerọ ọvọ tigbuo onyam oli ibu ya
mgba ọfọ ọfọ avụ kedu ife ọ bụ ọ bụ ife a na-avụ anya ma ọ bụ ife a na-avụ anya ka ọ bụ
ọ na-abụ maka a na-ekwu jide ọvọ jide ọvọ eh, anyị na-eji ya n'aka ị na-eji ya n'aka wee na-ekpe ikpe ọ na-adị ka Bible kịta ọfọ bụ ijide ya n'aka ọ bụ na ọ- mmadụ mere gị ife ọjọọ ma mmadụ gburu mmadụ unu wee sị na ya bụ odogwu ọvọ avụ ndị gboo na-eme ijide ya n'aka i wee kpesebe chukwu okike kele anyị debie n'ebe anyanwụ si awa i wee kpaba ịta dị ya onye nwee gburu nwanne m ibulie mmeli gị
na o nwerọkwanụ ife o meli ịkpaba ịta kpaba ịta kpasaba ịta ị kpachasịa nya ịta ahụ sị ya ọ dị mma na ọvọ nke mmadụ onye mere nwanne m ive na nwa mara ọ bụrụ na onye dị otu a mere nwanne m ive a i tie ọvọ ahụ n'ala sị ọvọ ahụ ya jidere gị onye ahụ ọvọ egbuo nya ma were ibu ya ya bụ ọvọ egbuo nya ma were ibu ya ọfọ nwa ahụ nke m na-avụ ndị mmadụ na-eji ọ na-adị ka mkpirikpi ihe e kekọsịa ya ma akwa ma ihe dị iche n'iche nya bụ ọfọ alụrụ ya alụ bụ ndị gboo ọ bụrọ ive na ụmụazị kịta a na-eji ịma na kịta na okpu mmee mmee na m kpu bụ na mụ mezuru ihe m nwere niile na-emezu ka m ji wee kpuli ya wee tụzielu ugo m n'isi ijide ugo wee tụrụ ugo n'isi were ya na-aga onye hụrụ gị amarụ na o nwere ozi ihe obodo unu na-eme ị na-ekere omesi ọ nya bụ ihe ọ pụtara ya bụ ịwa ị na-ekwu na okpu mmemme a na-ekpu a na-ekpu nwere iwe onye chiri ọzọ onye chiri ọzọ a ya ya ekpu okpu mmemme mgbe anyị ji pụta ụwa ma onye ọbụla na-ekpu
ihe emebigo ihe akụ anwọgala ụkwa akụ nwọziri ụkwa onye ọbụla na-emezi mpụtụ mgbe ahụ ị na-ekwu ya na họteelụ adịrọ ụmụ nwaanyị na-eje eme ngana ma mgbe ahụ na anyị na-agbasịkwa n'ọtọ ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ nwoke a na-amarụ nwaanyị gị na ya ga na-egwuri egwu ya amarọdị ive nwaanyị abụ ọ gbala ọtọ na ọ bụ nwa na nwaanyị nwezie di wee wee mee wee lie wee nee ezi o nesie ezi o wee yibe akwa n'ukwu mụnwa adịghị agbajuru m n'ọtọ ahụ gị na nwanne gị nwaanyị ga na-edina n'ụlọ ma ya amarịghị ọ bụ gị na onye na-abụrọ nwanne gị nwaanyị ga na-edina n'ụlọ ma ụmụ nwaanyị amarịghị ọ bụ unu gbasịala ọtọ agbasịala ọtọ anyị gudesiri nke a n'ụwa anyị nọ ma o nwere ihe ị ya-asị nwanne gị maka na ị mara ihe na-ekwu mana azị kịta a bụ onye pụtazi ebe 12 years 8 years ọ mawa ụwa sị ọ nya bụ mmebi niile azị kịta mebisigo life na mmebi ihe ọjọọ kpatara ihe anyị nọzi ya n'ime kịta
mgbe ahụ a na-agba ọtọ ihe dị ka arọ nọ ya ole ka mmadụ ya-elu akwụsị ịgba ọtọ ahụ. mgbe a na-arụ ya adị bụ ọ bụrụ na ya bụrụ nwa i nwee di i wee nee ezi ma kịta a na-akpọ ya ista ista bụ nnezi mgbe gboo ọ bụrụ na i nwee di nee ezi nesie ezi a na-eyi jigida nwaanyị ga-agba ọtọ i nesizie ezi ebe ahụ di gị i wee yiwe akwa a na-akpọ patalị ị na-eyiri akwa na a na-ekoba ala a na-akpọ corset ọ dịrị n'ụwa mbụ ahụ mgbe onye nwesịrị di patalị eh, mgbe o nwesịziri di ọ na-eyi sọ patali i nesizie ezi i wee yiri akwa a na-akpọ patalị patali bụ skirt Eh, patalị bụ skirt o yili sọ skirt o yizie sọ skirt Enu arụ ya agbaziala. ejezi ihe ọbụla niile enu arụ ya agbazi ka ọ nwezili di because na mgbe mgbe anyị na-eyiri akwa anyị bụ ụmụ nwoke bụ ọ bụrụ na ị baa na mmanwụ na mmanwụ bụ devil nwoke nwaanyị a na-amarụ mmanwụ mgbe gboo ụmụ ara ada ama mmanwụ mgbe gboo na ọ bụzịa na ị baa na mmanwụ ị basịzịa na mmanwụ ya akpata pant i wee yiwezie pant ọ bụ na ị wụgo ikolobịa ma gị yili pant ị wụgo ikolobịa i soziere nna gị ba jebe ọrụ ugbo egotele gị ọgụ gotele gị mma ife dị ka arọ one ka onye ọya dị wee ruo wee mewe nke a. mgbe ndị ọgbọ gị ji eme ya ị na- ị na-eme ya n'ọgbọ n'ọgbọ ọ bụ na ọgbọ na-etolu ime ya unu ya eme ya ya nọkatara ọgbọ akapụta mee ya masị ibe ya agbakapụta mee bụ nna gị nwee ego mana ị kpatara ego ụdị na ị na-ego jeep na-alụ ụlọ elu na-alụ ụlọ ala na ị kpata ego ya emee omenala ya ichi ọzọ obodo unu na ife anyị na-ebu ụzọ eme n'obodo anyị bụ ichi ọzọ ichi ọzọ bụ na ị bụrụ mmadụ ọ bụrụ o nwere onye ichi ọzọ ahụ like Nwaọfịa mma ka mmụọ n'Ugume Ụmụeri o chiri ọzọ gboo mepụta ife dị n'ọzọ ụdị na mmesi ụdị ife dị n'ọzọ dị na Ụmụeri ọwa nwa owu nwa a na-akpọ ọ gịnị nwa nwaanyị ọwa bụ anya ọ gịnị fọziri ya bụ Nwaọfịa anyị emekpụghị ife a na-eme n'ụwa ọ gịnị fọrọ ọ ka dị ya ndụ kịta tia ọ ka dị ndụ Nwaọfịa ama mmụ Mm. nya bụ ebube ọzọ na-enye mmadụ ma ihe bụzi ọgaranya kịta bụ na ị rụrụ ụnọ elu rụọ ụnọ ala na-agba jeep ị na-akọwa na i chili ọzọ 1964 1964 April 1964. 14th 1964 Nchi Naịjirịa arọ ife dị ka arọ one ka ị dị mgbe ahụ
arọ ndị ahụ adị m 15 years wee chi ọzọ wee chi ọzọ Ee, eche m na ọ sọ ndị ichie ndị ọ bụrụ na okenye ichie, na-echi na ọ ọzọ ịkpata ego n'izu onye chi ọzọ
ma ị kpatazi ego nna gị echielu gị like onye a na-akpọ Michael Kabaka onye Ụmụ Ụmụ mm, onye Ụmụnagụ Ụmụeri nna ya ọ dị na nwa mba bụ ọkpọtala anyị n'obodo a ma o kero eyibe akwa n'ukwu nna ya wee chielie ọzọ wee soro libe olili ọzọ liwe olili ọzọ na onye chiri ọzọ bụ nnukwu ọgaranya a na-enweta n'obodo anyị niile, n'ụwa mbụ mgbe ochie a Ọ-
ọ tọkakwanụ ọ tọka ma ka anyị gachirigodu nwa obere na okwu iji ọfọ na ogu ana m ekwu ọfọ ahụ na-abụ ndị dibịa na-eji na-ekelusie ife dị iche n'iche ma akwa red ma akwa white ma ife dị iche n'iche ewesiela ego ayọrọ wa wa kpasi anya ọ na- ị na-ekwu na ọ bụrọ ọgwụ ka ife ahụ ma ọ bụ alụsị alụrụ ya alụ bụ ndị gboo ihe a ji elu ya bụ ka i jide ọvọ ọ bụrụ na mmadụ gburu nwanne gị ị na-esi ngo na-esi ngo i were ọvọ ọvọ a guzo n'elu igwe na-ekpesị chukwu oke abịama na-ekpesị anyanwụ na agbala si na onye gburu nwanne gị ive a na ọvọ ọvọ ya etigbu ya na onye- na onye gburu onye na onye eyi i kpechasịa kasịzi ihe niile niile a i tie ọvọ ahụ na ana
nya na-aghọtazi na ọvọ ọvọ ahụ bụ ọgwụ a gwọlụ agwọ ị na-aga eme na-asị na ọgwụ ka ọ bụ ya bụ na me nwere ike eje beta osi ka eji eme ya ma ụlọ ka eji akpụ ya ma ndị gboo ihe ọ na-etinye eriri nne ngwongwo na ngwongwo ha na-etinye dị nnukwu
tupu ọvọ abụrụ ọvọ tupu ọvọ abụrụ ọvọ ma m na-afụ ọ bụrọ ive mgbe ị na-apịchata ma m abụrụ ali mba na m na-afụ m duru ji nke na-ekeluru ihe niile agwa ọ bụrọ mkpiri osisi mkpiri osisi o nwere ive ekeli o nwere o nwere osisi bụ ọfọ i je gbute osisi ahụ bụ ọfọ e wee tinyezie nye ife e na-etinye nye ma azị kịta mụ amarọzi ive ndị gboo na-etinye ya ọ bụrọ osisi niile ka eji eme ọ bụrọ osisi niile o nwere osisi a na-akpọ ọfọ ọ bụrụ ọkụ osisi ra ka eji eme nchọ egbute aha gịdị abịa m meje wee gbute ya na ịchọwa m duru malụ ukwu osisi ọfọ ilusi ịchọ ọfọ i gbujite ọfọ i wegalie onye bụ onye okenye be unu ọ gọzieli gị nya bụ onye isi ụmụnna gị ọ gọzieli gị nya ọ gọzisizieli gị nya ọvọ alụwa ọrụ
ive anyị na-aghọta bụ na ọgwụ ka ọ na-abụ ọgwụ ka ọ bụ onye mejọ gị i weli ekpe nye kpeli ikpe ụdị ọgwụ ọgwụ bụ ụdị na baịbụl dị ya aga gị na mmadụ mere sị nya ya ṅụọlụ gị baịbụl ma ya ṅụọlụ gị arụsị na ndị gboo kalara ọvọ ọvọ ahụ ka ha ji eje ọgụ o nwee na-emegide bụ emegide mụ siri na mmadụ gburu nwanne gị si na nya bụ odogwu na o nwerọ ive unu ga-eme ya na o nwerọ ive obodo ga-eme ya na o nwerọ ive famili o gburu nwa va ga-eme ya o jee bute ọvọ nna ya ma ọ bie o kpesebe chukwu oke abịama o kpechesizie nya o tilie ọvọ na ana sị ụla sowe onye kpụrụ ya ụla sobe onye kpụrụ ya nya ọvọ ahụ ya jebezie n'onye ahụ meli ive ọjọọ mekwesịrị nwanne gị ife ọjọọ
nya na osisi ọvọ ahụ eji eme ọvọ ahụ bụ ajọ osisi ka ọ bụ ajọ osisi ka ọ bụ a na-avụrọ ya na ụsọ ụlọ Na onye vụrụ ya gboo na ọ dị ka anụnụ ebe

ịwa asị na ijikwa ọfụ na ogwu ịgwọ nwa gị abụ jiri ọfụ like na mmadụ mụrụ nwa ọmụọ nwa ọnwụrụ ọmụọ nwa ọnwụrụ ọmụọ nwa ọnwụrụ ọwa mụtazi owu gwọ ya ọnwụ zuo olu m ike na o nwere ibe m mere ọnwụ aba mmadụ bụ ọnwụ zuru ike ọnwụ zuru ike ọnwụ Ee, ya zuru tisi ike. onye ume nwa na-emeri nne na-emesi ike ọmụta ọnwụrụ ọmụta ọnwụrụ emekịtazi ọtabiri o- o- o- o- nke ọzọ ya amụtazi ọ sị dịka ọnwụ zukọ elie ike Chineke anụkwu ihe o kwuru Chukwu oke abịa ọnwụ ezuo ike o nwere okwu ọzọ e ji ọvọ ekwu maọbụ inu a na-atụ a na- Inu na- a na-ekwute ọvọ o nwere inu ọzọ ndị Igbo na-atụ a na-ekwute ọvọ nya bụ onye ji ọfọ that is taa na-enwe onye ji ọfọ na ogu ọ ya na-agala onwe ya ọ ya na-atụrụ egwu mmadụ ọ ya na-atụrụ egwu ori ọ na-atụrụ anything egwu maka na obi ya dị ọcha jide ọfọ that is why na dem mee alụrụ nwaanyị like ndị gboo ahụ na-edokwesị ihe ọbụla na mma na-asọ nsọ nsọ niile nsọ niile dị iche iche nsọ niile dị iche iche maka anyị gwazi ada asọ nsọ nya bụ na anyị ada akazi aka wa mụ na ndị gboo ahụ na o nwere ike awụta ekwudeli m nwaanyị mụtali nne nna m ekwudeli m nwoke mụtali nna m wa kasịa nka e soro na-ebupụta ya n'ilo a sị na ọ mgbo na ị mala aka ị tụọ mgbo oge m na-ekwu ive a, anyị kwudesiri na adị cement adịrọ n'obodo anyị zinc adịrọ n'obodo anyị e biazie na-edi ya n'ala nkịtị o nwe onye nyụrụ nwaamịrị e mesie ijiji aga nyụnye anị ahụ arụrụ a na-akpụ ya aka anyị gbaziela agadi nwaanyị a nne nna anyị bụ agwụrụ anyị tie tie n'elu osisi a tụrụ atụ a na-akpọ mgbo nya bụ ebe a sị ị mara aka ị tụọ mgbo ị ma na aka na-ata gị nne na ala aba gị na-edi anya gị nyụọ nwaamịrị mgbe ahụ enwere ebe na-eme ị ga-agbalị onye ahụ bụ agadi nwaanyị ka edebe ya n'elu mgbo ahụ maka na aka ya limutere na mgbo ee
ngwa ka anyị anyị ka nwere nwa obere oge ka anyị neba anya na nke a bụkwu ogu anyị akpawa maka ọvọ ee ọ va naabọ a na-ejisi va n'aka ee ọ m sị na ọvọ bụ nwoke ma ogu bụ a sị gị na i ji ọvọ jide ogu ee like nwoke na nwaanyị n'ụwa anyị nwa ebe a. Mm, ụdị ọvọ bụ osisi a na-eji ya n'aka ogu bụ osisi a ogu na-ejikwa ya abụghị n'aka ogu bụ ogu nkwụ ọmụ nkwụ Ah, ọmụ nkwụ bụ Ọmụ nkwụ. ogu maka na onye mejọ n'ụwa mbụ ije na nkwụ weta ọmụ ya ọmụ ya nne kere ọsaka asaka Mm. e wee jee n'obi ọwụ na nwaanyị na-ayị oyi na be di ya na ọ na-egbu mmadụ O nwere ike mmadụ a na-amụ nwa a na-amụ nwa ya na-amụ nwa ya na-amụ ọ bụrụ na ọ na-eme ngana na be di ya emesizie ọ bụrụ na o gbuo ụmụ ya rinne a chọpụtazi ya ọ sị ka ya ya asa nsịsa ọ sasịzi ya nsịsa ijebezie ndị ichie agọọlị ọvọ tieli ọvọ weta ọmụ nkwụ a ga-egote uburu uburu ọkụkụ na ndị a na-eme se se se egotie onye bụ di ọkpala na ụmụnna ndị ahụ ekpebeli ikpe nya ọ gọọ ọvọ ahụ ọ gọdezi ọvọ wee tie ọvọ ahụ n'ana ewele uburu a tiche nya arụ etichesizie nya arụ enyekwu ya n'ọmụ n'ọmụ n'ogwu ahụ enyekwa ya n'ogwu ahụ. enyekwu ya uburu ọkụkọ ahụ n'ogwu E wee nyekwu ya n'ọnụ ogwu ahụ e wee welie ya kpụọ nwaanyị ahụ n'ebe ọ- ọ kwụ ọtọ ugboro ịsaa eyi enwedighị ya n'isi mbọ mbọ tọ nọ wee ruo ịsaa emesịkwa ya kpụọ ya n'ebe o guzo ọ kwụ ọtọ akpụrụ ya n'okpuru mbọ mbọ tọ nọ se si ịsaa awa akpụrụ ya jebezie n'ajọ ọvịa ebe na-etuvu aja ịma na-agbawa ya aja na-awụwụ ya ụdị ọ bụ bụ ive ahụ aya ga-eme a sị na na mmadụ jere n'ụlọ ụka jee ekwu nkwupụta na o mere nkwupụta na o mere ive ọjọọ ma ọ na o yere oyi be di ma ọ na o gburu mmadụ o jee nkwupụta ma nke ebe anyị taa na omenana Ụmụeri omenana Anambara Anambra steeti ma ọ bụ na i me ive ọjọọ i gburu mmadụ na nzuzo i nyere ya nsị na be anyị like anyị bụ Ụmụeri anyị na-emerụ nsị anyị na-egburu mmadụ ma ọ bụ na i gbu mmadụ n'ike o nyebe gị nsogbu n'ebe anyị na-eje bụ n'Ajana ukwu Nneyi ive e nwe ụmụazị na-ete ime ụtụtụ evivie na-ete ime na-etere mgbe gboo ma onye telie n'ọdị ọ na-ekwere ya mụta nwa na mgbe gboo ma a jezie n'ava jụọ n'ava abụrụde ava dị jụta ava na o mebiri ime na o tere ime ewelie jebe n'Ajana ukwu na Nneyi Nneyi bụ ibe na Ụmụeri arụ Ụmụeri dị arụ niile egwu ive na- na-eme n'arụ ndị nwe Ajana ukwu a bụ ndị be Anekwe Echekaba na Nneyi Ụmụeri eluzie n'ebe a bụ bụ Ajana ukwu a ga-ekwupụta ụdị ihe na-eje n'ụlọ ụka si na adị ama ama na ọ gwara na ime na ala ga-arụ ma gị tekwere n'ime mgbe e nyere agbụ itekwere ime a sị gị ya egote mkpi gote ọkụkọ gote ụbụrụ awa ya akwado ajana ukwu ahụ akwadosizi ajana ukwu ewere ụbụrụ atichesie gị na atichesie gị na ọ bụrụ na na- na-ekotokwuo ibe ọjọọ ahụ i mere tie gị ụbụrụ na arụ ewere ụbụrụ ahụ tie n'ọmụ jebe n'ebe a na-eje ebupụ aja na-ebupụ ya anyị ga na-akpụ ya n'ala ọ bụrụ ka ijide ya na aka enyekwu ya n'ọmụ ejide isi ọmụ aka ị na-akpụzi ụbụrụ n'ala i luzie n'ebe a na-eme ya tọgbọ ya na ọmụ a ogu a ogu maka na asụsụ dị n'iche iche ụfọdụ na-akpọ ya ogu ụfọdụ na-akpọ ya ọ- ọ- ọ- ogu ọmụ nkwụ oke nya bụ ama m ogwu nkwụ ahụ ama m ọmụ ọ nya bụ ogwu ahụ a na-ekwu nya bụ ogwu ahụ jide ọghọ jide na igbele ọgwụ ahụ kpegide ikpe ahụ kpesisi etinye na i weziolu ogwu akwụkwọ ajọ ibe ahụ onye anwa mere ma ọ nwoke ma ọ nwaanyị ma ọ bụ na i mere
ihe na-echizughị na echizu like myself o nwere mgbe m yara nnukwu ọya m yara nnukwu ọya na year 2013 yara m kidney m wee bịa omenala nwa m nwere bịa ịgba akwụkwọ n'obodo ụmụeri nwe ebi m aba ngwa abịazịa n'obodo ụmụeri nwe anyị gbasịa akwụkwọ nwa m lụsịa di ya gbasịa akwụkwọ m naluo onye ọrụ mụ na ya dị opposite na ụmụeri street na aba ngwa asị m na ọkwa ndị be anyị mere m nsị m sị ya mba o, na ndị be anyị na-emere nsị na anyị na-elikọ nri ọnụ a wụta owu tumbler ka anyị ji aṅụ mmanya a waa ọjị na be anyị mmadụ niile na-atakọ ya ọnụ o nwere nsọ a na-asọ i buru bottle tumbler mmanya gị ihe kpuchiri ekpuchi i nwere ike jebe debe na table unu niile ji aṅụ mmanya i jebe ịnyụ nsị ma i jebe ịnyụ nwa mmiri jepụtakwa i buru mmanya gị na-aṅụ onye ọlụ a sị m na ọkwa ndị be anyị mere m nsị sị na nwere ndị be anyị mere m nsị ndị be anyị na-emere nsị na onye mee nsị ajana ukwu ahụ ejidie o jidezie ya ọ bụ na o jezie saa asịsa ibe o mere o gbuo onye ma o jee sa nsịsa ọgụgụ ọnya mana azụ kịta ha amasịrịzi ọ nya ka ya ala ndị mmadụ ji ayị ala rime na- na-emezi ka anụmanụ ọ bụrụ na ba na-edebe nsọ ndị gboo wetara ma ba na-akpakọ onwe ha ọnụ.
ee daalụ nnọọ daalụ ee nkọwa ị kọwalị iwe ya o mezila ka ọtụtụ iwe doo m anya and eh, amalụ m na ndị be anyị na-ege ntị ndị na-amara iwe ndị anyị kọwalị na ọ ya emekwe ka ọtụtụ iwe ndị anyị kọwalị doo be anya ee a sị na ọ- ọkwa ọchịrị mma ya achị ya ọzọ ee Mm. ịma ama mụwa ka eji atụ inu ee ee so na ebe ị bịali nke a, ọ tọ anyị ụtọ rinne ị ya-abịa ọzọ Ee, anyị kpọọ gị ọzọ ị ya-abịakwa Why? Ee, ka anyị wenyitekwa ovu okwu na-agbaga anyị anya Ibe ka ị kọwakwala anyị nya mma abịa ọzọ ma ibe ọzọ mma akọwalị gị mụ nwa na-ekwu okwu nwe echiri m echichi gboo na-eme omenanị maka na ị na-asọ nsọ ị dị ogologo ndụ taa na ịnwa nna ya na ọ na-aga were mkpọ ma eji ọ na-asị m nwaanyị na mụ na-erigo nli rinne mana ọ nsọ m na-asọ ndị azị kịta ana-asọrọzi nsọ mmejere olu nwaanyị mmadụ a sị pụta ụwa na megburu nwaanyị mmadụ nri mmeli ya egbuo m anya mmele anya m manụ onye siri nri ahụ ifu m lie mmiri nwaanyị ahụ eku ya mma ma kịta ma ọ rapụ jee gote mmiri na stọọ ị na-eme ihe niile ọ ndụ ga-adị ogologo ị gazi na-asọ nsọ ana m asọ mụnwa na ana m asọsi nsọ ike nwere ike agụụ esi na ụtụtụ jide m agụụ na-agụ m m wee ruo n'ebe m ga-eli nri dị asọ m lie na-agala onwe m ngwa daalụ na eh, dịka ka anyị ji wee kwu ị ya-abịa ọzọ maka na anyị fụrụ na ọtụtụ ive dị ka ya akọwala anyị ka anyị wee na-amụta ka ọ na-edo anyị anya Mm, ma oge adịrọzi Eh, daalụ Ee, ndị Igbo ibe m na-ege ntị anyị na-akọwa nkọwa okwu Igbo ive nna anyị na-akọwala anyị taa bụ ive bụ ọfọ na ogu na mụ ji mmadụ ọfọ na m ji ọfọ jide ogu ị sị na ọfọ ka mmiri ji ide mmiri ji ka awụ ide ahụ. mmiri na o nwere ebe a wanyara ya ezi ọ na-akụ ọ bụrụ ọ nwere- o nwerọ shọvel ma ọ bụrọ Ọ dịghị na a traktọ na-akwali moto ezi Ee, kwali motosaịkụl kwali ezi ọkpa daalụ Ndị oge a ọzọ kwadoro ya ezi. anyị ya-aghachitekwa azụ ka anyị welitekwa okwu ọzọ ọkpụrụkpụ okwu ndị Igbo na-ekwu ee ka akọwala anyị nya ka ọ wee kwe anyị nghọta Mm, ọ ya-abụzi na vidiyo ọzọ na-eso nke a ovu ive ị ya-emela anyị ma ọ bụ na ive anyị na-eme na-atọ gị ụtọ n'obi bụ ngịnwa